orie tata weta ife akụ akụ na ihe enwe enwe orie tata wetelu gị mmepe ụzọ orie tata maalụ gị mma tata bụ ụbọchị orie ife m na-agọ n'ụbọchị taa ọfọ m na-agọlụ gị n'ụbọchị tata bụ ka ọmaka mee na ndụ gị ya bịa gaziere gị tata ngị bụ onye ọma na-ege m ntị ya bịa maalụ gị mma gị bụ onye gboo igbo cheta na onye ị na-anụ onu ya bụ eze nwanyị ọma mmiri ochendo ebe i si anụ onu m n'ụtụtụ a bụ ọkịja ihiala lokal gọọmenti ọ dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere bụ whatsapp nọmba m 08186113606 ihe ọma mezuolu gị n'ụbọchị tata ise o nwere ihe m chọ ka m kuzie n'ụbọchị tata bụ ụbọchị orie ihe dị na spiritual spouse spiritual spouse di maọbụ nwunye mmụọ di mmụọ maọbụ nwunye mmụọ ife dị na ya ihe a dị na di mmụọ maọbụ nwunye mmụọ ọ na-agbagwoju ụfọdụ ndị anya ụfọdụ ndị aghọtasịrọ nya bụ ihe ụfọdụ ndị aghọtasịrọ ntu ya bụ ihe si eme ihe a dị na di mmụọ na nwunye mmụọ ịlụtụ aka n'ihe di mmụọ na nwunye mmụọ aga m echetara gị dịka m siri wee gwa gị Na a dị okike chi ịnọ e nwelụ n'ọdịnala na omenala Igbo. A dị ebe ịnọ mmadụ nwere ike isi lọ ụwa. A dị ebe ịnọ mmadụ nwere ike isi bịa ụwa. E nwelụ ndị bụ ndị eke ya bụ ndị ọkụ. E nwelụ ndị bụ ndị orie ya bụ ndị mmiri. e nwelu ndị afọ ya bụ ụmụ anị e nwelu ndị nkwọ ya bụ ndị ikuku ihe a bụgasị ebe dị iche iche mmadụ nwere ike isi were bịa ụwa and in all this place m na-agwa gị kịta ebe ịnọ a m na-agwa gị okwu ya e nwelu consciousness ebe anwa e nwelu living e nwelu ebim ndụ n'ebe dị ntu a m gwara gị kịta e nwelu ibi ndụ n'ebe ndị a dị iche iche otu a esi eme ya na nke anyị fụrụ onwe anyị kịta ụwa nke anyị nọ n'ime ya etu anwa esi emekwa ya ebe a a na-emegasịkwa ya n'ebe ndị anwa dị iche iche mmadụ nwere ike isi bịa n'ụwa nke ọ nọ a na-ebigasịkwa ndụ n'ebe ndị anwa dị iche iche ya mere n'ọdịnala igbo anyị ji wee nwee nkwenye na ọnwụ abụghị isi njedebe nke ndụ ọnwụ abụrọ n'ebe ọ kwụsịrị mmadụ ihe ọnwụ bụ na i si na nke ị nọ n'ime ya wee gafelu banyekwa to another realm i si na realm nke a ị nọ n'ime ya from this realm ị nọ i wee gafelu i wee transit ye to another realm ọ ya bụ na mmadụ na-anwụ anwụ dịka e si ekwu na mmadụ na ọnwụ bịalụ wee bu- wee gbuo mmadụ cheta na etu ọ dị ebe a ka ọ dịkwa ebe ahụ nwa wele wee bata n'okwu m na-agwa gị n'ụbọchị tata bụ di mmụọ spiritual spouse di mmụọ ihe a na-akpọ di mmụọ emebiena ụfọdụ ihe na ndụ ndị mmadụ ihe a na-akpọ di mmụọ edebego ụfọdụ ndị n'ọnọdụ ihe arịrị o debego ụfọdụ ndị n'ọnọdụ ihe akwa ihe a na-akpọ di mmụọ ọ bụghị onye ọbụla na-enwe ya ọ bụrụ na mgbe anwa ị nọ n'ebe ị nọbu na mbụ na ị nụlụ di ụfọdụ na-anụ di anwa nwee ụmụ ụfọdụ na-anụ di anwa n'ụwa fa mbụ anwa nwesịa ma ụmụaka mụtacha nwa ebe ahụ ha nọbu along the line ị nwere ike ị transit ye from ụwa nke ebe nke anwa ị nọ wee bata na ebe nke a ị transit ye from side anwa ị nọ wee batazie na side nke a nọ kịta ị ga-achọpụta na that your spouse that di anwa ị nụrụ that nwunye anwa ị nụrụ ga-achọ gị na-abịa n'ụwa nke ị nọ n'ime ya that di ị nụrụ ebe anwa that nwunye ị nụrụ ga-achọlụ gị ma ị chọrọ ya ma ị chọrọ ya maka na gị na ya nọ n'agbata ebe anwa ị nọbu before gị na ya nọbu ọ bụrọ ife ị ga-agbanarịnwu n'ọsọ ọ bụrọ ife ị ga-agbanapụnwu ọ ga-achọlụkwa gị from that realm chọlụ gị bịa na nke ị nọ n'ime ya na-esogharị gị kedu ife ya-agbata gị n'obi mgbe i bidoro na-afụ ihe ndị a na ndụ gị onye di mmụọ maọbụ nwunye mmụọ na-eso ife izizi ga-agba gị n'obi bụ na ọ bụ onye gị na ya dị n'agbata dị ihe ahụ ọ bụrọ mmụọ bịara imegide gị dịka ndị ụka na-agwa anyị a fụ onye spiritual husband ma ọ bụ spiritual wife na-enye nsogbu a sị gị chụpụ ya gị cast bịa gị bind bịa casting and binding ada achụ fa destroying ma mma- ma oil o ma anointing water ma anointing oil ọ da achụpụ di mmụọ a na-agwa gị maka gịnị na gị na onye afụ nọbu i wee nwetazi onwe gị wee transit ye wee feta na nke ị nọ na ya kịta onye ahụ ga-achọkwa gị bịa

mgbe di mmiri gị a ma ọ bụ di mmụọ gị anụnwa depending on ka ebe onye si ọ bụrụ onye si na mmiri akpọọ nya na o nwelu di mmiri mmadụ nwere ike isi n'ọkụ si ebe dị iche iche nwee that spiritual spouse nwee di mmụọ anwa ọ na-esogharị gị ọ bịakwute gị na nlọ nke ụfọdụ ndị na-emekọtazi na-apụta n'ife ị na-aga ị na-enotice na ọ dị ka o nwere onye na-eso gị ị nọlụ in a private place ma inside your room ị na-enotice na enwere onye na-abakwute gị ị na-efeel presence of someone mana ị bịa negharị anya o nwerọ onye ị ga-afụ ị garọ afụ the person mana n'ime onwe gị ọ na-edo gị anya na na ị na-aga na enwere ọ dịka o nwere a shadow na ọ dịka enwere a human being ma ọ bụ na o nwere a spirit na-eso gị mgbe ụfọdụ ị so bịa n'ụdị ụka fa agwa gị na ị nwere monitoring spirit gị cancelụba gị destroyba ya na ị nwere familiar spirit that familiar spirit a kpọrọ ya shows you familiar bụ ihe ma gị ihe ị ma shows you that na onye ma gị ọ mmụọ ma gị onye gị na ya nọ n'agbata na the realm ị nọbu before before i feta na nke ị fụlụ onwe gị mgbe ahụ ọ na-abịakwute gị n'izizi mgbe ahụ i bido nwebe chọpụtaba ihe ndị ahụ n'ebe ị nọ mgbe ahụ i bido fụ na ị na-enwe mmekọ na nlọ ihe ahụ ọ bịakwute gị mgbe anwa bụ to show you ka ị nwee ike cheta na enwere onye ị rapụrụ n'ebe nke ọzọ ị nọ wee feta na nke a cheta na m gwa gị na ọ bụrọ mmadụ niile na-enwe this di mmụọ ọ bụrọ onye ọbụla o nwere onye bụ n'okokporo ka ọ gba siri na realm nke ọ nọbu wee feta na nke a onye dị ntu agaghị enwe any connection with spiritual spouse ọ bụrụ onye bụ na ọ nwa agbọghọ ka ọ bụ na the other realm wee feta realm nke ọ nọ ọ gaghị enwe connection ọbụla with spiritual spouse unless ma ọ bụ onye nwegolu ya onye nụgolu di na realm nke ọ nọbu before mgbe izizi ahụ o bido na-abịakwute gị bido na-afụ onwe gị na ị na-enwezi mmekọ na nlọ ihe o ji wee bịakwute gị mgbe ahụ bụ obi ọma ka o jiri bịa ihe o ji wee bịakwute gị mgbe anwa bụ ka ị matakwa na ya nọ mana dịka i bidozie na-afụ onwe gị n'ihe a i bidozie jegharịba n'ụlọ ụka jebezie n'ụlọ ekpere na-achọ solution na-achọ na ka ị cancelụọ nya ka ị bindị ya ka i mebie ya mgbe anwa that your spiritual spouse aturnụzie dị aggressive ọ dịzie ya ka ị na-ebu ya agha ọ dịzie ya ka ị chọrọzi ya ọ dịzie ka agbata gị na ya anwa na ị na-achọzi ka i mebie na ị na-achụzi ya achụ ọ turnụzie dịzie aggressive to you o bidozie ibu gị agha o bidozie ịgbachiri gị ụzọ ọ bụrụ nwaanyị ịnụ di esibe ike nwoke bịa kwechaa gị ọnụ na onye gị na ya kwusịala okwu marriage ọ kọla ife ọzọ jebe ị ga-afụ onye ga-abịakwute gị ọ fụchasịa gị n'anya na mgbe izizi unu na-ayị ọ na-atọ akpọzie ya marriage uke abati ya onye ahụ sịzie na ọ ka ọ nụrụ ga-anụrụ mkpọchi ụzọ abati ya ya onye ahụ ebidozie mebe omume dị aṅa mgbe ụfọdụ na-asị na ọ village people na fa abịa ndị achọrọ ka ị nụọ di na ha abịa na ọ ndị village na fa ejelụkwa bịa ị gara ama na ọ ihe gị na fa so na-eme gị ihe anwa ị gaghị ama na ọ ihe dị gị n'arụ na-eme gị ihe anwa i bidozie na-aga from pillar to post ebe ị na-achọ solution spiritual spouse bụ ife a na-ewetula obi wele eso ọ bụrọ ife gidi ngwom ọ bụrọ ife ị ga-abịa sị ka ọ- ka ọ- ya na ata ata ọ bụrọ ife e ji ike eso mgbe ahụ i bido mebe fire destroy be uproot be ọ bịa na-aje kpọtakwuo ndị ọzọ wee bịa torment ba gị i jee ekpele i jee deliverance sị na achụpụgo ya na ị da-afụzikwa ya na ọ da-abịakwutezikwa gị mmekọ ị mara na ọ reinforcement ka o jere o jere ịkpọtakwu ndị otu ya ga-eso ya wee tormentịa gị ọfụma ị fụ nwoke bịa kwusie okwu o nwere ike ọ gbazie break ọ ma nkwezi na-abịa na nlọ anwa na-egosi gị onwe ya that's your spiritual wife ọ ma nkwezi na-abịa na nlọ ọ gba break ịbịa na nlọ ị sị na ekpere achụgo ya ị sị na deliverance ahụ inwe ihu i melụ na ị chụpụgo fa ọ nazie bịa gbalụzie uhie ịchụpụ gị ọ da-abịazi ị da-afụzi ya na nlọ gị anwa otu anwa i si afụ ya ọ bịazie gbachizie ụzọ di yibe gị mask dịka nwaanyị nwoke fụ gị ọ na-agba nwoke gị na ya kwusiri okwu ọnụnụ ọ rapụ gị onye ahụ nwe ike rapụ gị jee nụọ onye ị ka mma onye ahụ nụsịzịa nwaanyị o chighatazie azụ ka gị na ya mebe ọyị ị nọ ọnọdụ ọnọdụ o mee gị ị dị confuse ị na-asị nekwa n'anya mana onye bịaburu ka ọ nụọ gị ọ rapụzie gị jee nụọ another person ọ nụsizie another person o chighazie azụ ka unu mebe ọyị ị jụọ nya kere ife mere ọ sị gị na ya aghọtarakwa ihe mere ya mgbe ahụ ọ di mmụọ ka ị nwere ọ dị ntụ ije n'afa afa akọwalụ gị usoro ị ga-esi soro di mmụọ gị ọ dịrị gị mma di mmụọ ka o si jide onye abụrọ ka o si jide ibe ya o nwere ike na realm ị nọbu before ọ bụ na ị nwere ụmụ ebe anwa ọ bụ na ị mụtago ụmụ side anwa i wee rapụzie i wee transitie to nke ị fụrụ onwe gị na ị rapụlụ ụmụaka side anwa ị rapụlụ di side anwa o nwere ike ị bịa na nke ị nọ n'ime ya ọ rapụ gị arapụ ị nụọ di o jee n'afọ ime jide gị o jee n'ebe afọ ime dị ị ma ntụ ime ị ma mmụ amụ o jee ebe a mana ọ- maka na o nwere di ị rapụ o nwere ụmụ ị rapụ na the other realm ị neziri anya o nwere ụmụ ị rapụlụ side anwa ọ bịazie side a ọ gbalụ ufie na ị ma ntụ ime ị ma mmụ nwa i bido na-aga pillar to post na-ebigharị aka i bido na-achọ ka ị ga-esi wee tọpụ onwe gị n'agbụ anwa i bido na-achọ kelu ka ị ga-esi wee kewa onwe gị kee ka ị ga-esi wee pụ kee ka ị ga-esi wee dị free na i nwelu spiritual spouse o nwela alụ dị na ya ana m agwa everybody ọ bụla ife alụ spiritual spouse gị ahụ ga-enyelu gị aka ịpụta ife n'ụwa nke ifuru onwe gị ma ọ bụrụ na idozie nya ọfụma ma ọ bụrụ na imekwata ya ịrapụ ịcancelzi na ịbind ịrapụ ịchụzi ya fire zina na fire ahụ ị na-eme ya nwere ihe ọ na-emetụ ya fire ahụ ị na-eme ya bụ adding salt to your injury fire ahụ ị na-eme ya bụzi ka ọ bịazie dị aggressive ka your problem nwee ike multiply ya agwara m gị n'ife ọbụna so mmadụ bịa adị eme ya nkewa anything si from spiritual ife ị ga-eme ya bụ appeasement ka chi dị mma dịrị gị ka isi jụọ gị oyi n'ụwa nke ifulu onwe gị na ya ya ka m ji wee sị gị n'ọ bala ulu ije n'afa ịbịa jee n'afa afa agbaalụ gị na ihe na-eme gị na n'ọ di mmụọ ka ị nwelụ na ife ị nwere ihe na-atọmentị gị ihe a ihe na-edistọbụ gị ihe ihe na-agbachi ụzọ gị a ihe na-ebu gị agha abụ di mmụọ na-ebu somebody nwere di mmụọ ị jụọ n'afa kele ife a ga-eji wee jee ije anwa kele ife a ga-eji wee mee ya ka obi lituo ya kele ihe a ga-eji wee mee ya ka udo dị ọ bụrọ ịgbakasịbe ya arụ ọ bụrọ inyebe nsogbu ọ bụrụ na atụcha atụmatụ dị ntu ọ bụrụ na ekwusi ihe dị ntu a a ga-eji wee jee depending na side i siri wee bịa ụwa gị depending ma ọ bụ na mmiri onye mmiri ka ị bụ ị ma na ibu gị ga-eje na mmiri ebuo ibu mmiri tikọnye ya ngwongwo ngwongwo eji eje ije ihe di mmiri dịkwa iche na ngwongwo eji akwa normal ordinary otu mmiri ọ bụrọ ofu ibu ibu eji eme nke o- em- eji eji eme appeasement onye nwelu di mmiri ọ dị iche the content the materials eji eje ya na-adị iche na material eji eje emelu onye mmiri nkịtị appeasement ọ bụrụ na eje were ife ndị atụtụkọta ihe ndị anụnwa spiritual spouse gị ịbụrụ onye ana enwere ebe a ga-achụnye aja gị na ana ịbụrụ onye ikuku ịbụrụ onye ọkụ everything abụrọ mmiri onye ọbụna abụrọ onye mmiri ị nwere ike inwe combined element ị nwere ike inwe inwe from ị nwere ike inweta eh, from river n'aka mma gị ị bịa na from mpa gị ị nweta air inwe ọbụna somebody nwee combined element ọ ya ka afa ji dị mkpa ije n'afa afa ya-akụziri gị usoro ewere ihe ndị anụnwa jee apizie di mmiri gị ịdị free ọgbalụdebe ufie n'ife ị na-eme ọkpọchidebe akara aka gị the more ị na-abind ya na-akast ya the more your problem na rise day by day the more ka ị na-abanye n'ute afụfụ the more ka ị na-aba n'ime nsogbu ma ị na-akast ya na-abind ya spiritual spouse ada apụ na deliverance ada emetie na deliverance stop going to deliverance ị na-egbu oge ka ije na deliverance ka ị deliver ya ka ọ pụọ ị na-ewesti your time e nwere usoro ị ga-eji wee soro ya obi alituo ihe a bụ onye ma gị ụfọdụ ndị ụka ga-agwa gị na familiar spirit kind of familiar ị na-afa- ị na-akansụl onye ma gị malụ malụ ntọala gị that familiar dị there shows you na onye ma iru gị mara azụ gị before ị na-eje ka ije i- n'ebe ahụ ị na-eje ka ije kansụl ọ ọ gbalụgo onwe gị ebe ahụ ị na-eje oburugo gị ụzọ nọrọ ebe ahụ na-eche gị ekpele ada achụpụ fa fire ada achụpụ fa ihe ị ga-eme bụ isetụlụ fa ime appeasement ka ọ dịrị gị na mma this spiritual spouse nwere ike iyibe gị eh, garment of hatred imesi ife ọma asị a na-akpọ gị imesi ife ọma kama ife ọma gị ga-akwalụ gị ụzọ kama ihe ọma i mere eme ga-ebutelu gị ihe ọma kama ihe ọma i mere eme a ga-eme gị appreciate obuolu gị ilu na asị before di mmụọ inwe inwelu emebe gị ụdị ihe a bụ na ije na na-akast ije na na-akast ya ije na na-abind ya mgbe ahụ obidozie dị aggressive obidozie ebube gị agha imesịa mma asị akpọ gị spiritual spouse eme na some women some ladies anụghị di ruo taa ị ga-afụ nwaanyị ọ machasịa mma o nwere onye ada enwe ya imekọtara ya idebere ya ka ọ dị mma imetụrụ ya obi ọ na-aghasalụ gị ife ma ịbụ nwoke ma ịbụ nwaanyị ọsọ ibulu dibịa ọsọ ibulu eze nwaanyị di mmiri gị ọ bụrụ somebody nwelu di mmiri ị bụrụ somebody nwelu this di mmụọ na-agwa gị depending on ebe i siri bịa ụwa nke gị imekwatara ya ijikwatara ya ọ ga na-aghasalụ gị ife ijikwatara ya ọ ga na-eme ọ na-etisa ya until ị bịa dozie ya n'ụzọ dị mma ọ baalụ gị uru ịbịa dozie ya o wetelu gị ife a di mmiri gị na ọ bụ di mmụọ ahụ nwere nwere a lot of role to play in your life ma ọ bụ na ijite ya ọfụma o nwere role ọ ga-eplay ọ ga-eplay role of protection to you your spiritual spouse ọrụ ya bụ to protect you na ife ọjọọ ama mme gị ọrụ ya bụ to see that n'ife ị na-eme na this realm ị nọ na ọ na-aga n'iru ha ncha ga-eso na forces ị ga-eji wee na-alụ ọrụ dịka onye dibịa maọbụ onye eze nwaanyị ha ncha so na forces dị with you ga-enyelu gị aka to excel na this particular realm ifulu onwe gị na ya mana ọ bụrụ na ọ na-abịakwute gị ntu ahụ ibido cancelụba ya mgbe anwa o bidozie bube gị agha mgbe anwa o bidozie some people ebe ụmụ nwoke nọ o nwee contract ị na-apursue onwere ife ihe ọma ga-esi na ya pụta enwere ihe ga-efavour gị enwee onye na-enye gị promise na ya ga-enyere gị aka nwunye mmiri gị a ma ọ bụ nwunye mmụọ gị a ọ bịakwute gị na nlọ ịnwere ana mmekọ with ha that contract emechie ọ na-eme so many people ọ bụrụ nwaanyị ndị kwesịrị ịfavour gị ama mfavour gị as a woman onye kwe gị nkwa mmadụ kwe gị nkwa na ọ ga-emelu gị ihe dị ntu a before imezu nkwa ahụ a na-elu the spiritual spouse gị a ọ bịa na nlọ i find out na ọ na-abụ ọ bịara na nlọ gị na ya nwee mmekọ anything ị na-eche ihe ọbụla bụ ihe ọma na-abịa n'ụzọ gị ihe ahụ aghasaa ihe o ji dị ntu a bụ na ị gbakụtara ya azụ ihe o ji dị ntu a bụ na ị na-eme faya ihe o ji dị ntu a bụ na ị na-achọ ka ị chụpụ ya ya gabala onwe ya na ịchọrọzi ada eme ya ntu ada eme ya nkewa i bidozie fụ na na ọ- na ọ na-abụ mmadụ kwere ana gị nkwa ifu di mmụọ gị ahụ ọ bịa na nlọ ọ fụ na ihe ọma na-achọ ịbịa ọ ma nkwe ka ị nwee ọṅụ because na yanwa enwerọ ọṅụ ọ ma nkwe ka ị achieve something because na ị rapụlụ ya ọ ma nkwe ka ihe ọma meelụ gị mmadụ nwere ike ịbụ dibịa mmadụ nwere ike ịbụ eze nwaanyị ihe a m na-agwa gị kịta anụnwa bụ spiritual spouse ọ na-atorment the person ọ da asọ ọkwa ọsọ gị nọlụ ị na-eme dibịa ị na-eme eze nwaanyị i jikwatara your spiritual spouse o kee gị agbụ ị na-atọ ndị ọzọ gị nwa nọ n'agbụ ị na-atọ ndị ọzọ gị nwa anọrụ n'agbụ o debe gị n'ọnọdụ ị ga na-ebigharị aka ka o si eji onye a abụrụ ka o si eji onye a ọ dị n'ụdị n'ụdị ntu o nwere ike isi wee mee mmadụ affect o nwere onye ya anụta di anụta ọbụna nke gị rapụ gị ngwa jee nụọ di ị nụọ di anụọ ọ rapụ gị ị nụọ di mgbe kwesịrị ka ị nụọ di

ya ji ada mba n'ihe ya na-eme ọ na-afight di gị anwa ị fụ na nwoke nwere ego nwoke kpachasịrị ego ọ bụrụzie mgbe o ji nụta nwaanyị a sịzie na ọ mgbe o ji nụta nwaanyị ka o ji daa ụbịam mgbe anwa ilo na asị eju ebe niile ụmụnne di gị ebido kpọwa gị asị chụgharịba gị jee n'afa chọpụta ihe di mmụọ gị na-ana gị jee n'afa chọpụta ihe ọ chọrọ ka ị mee jee n'afa chọpụta ka ị ga-esi wee soli ya ka ọ dịrị gị na mma ị chọpụta ya ọ baalụ gị ulu ị chọpụta ya o nyelu gị aka ka i mesịrị di mmiri gị anwa appease ka e wekọrọsịrị ife ndị anwa ọ na-ana gị ihe ọ nalụ mụ ama mbụ ife ọ ga-ana gị depending ka nke onye si dị ya ka m si gwa gị na all those realm e nwelu consciousness dị ya all those realm otu a na-agba nkwụ nụọ nwaanyị ntu a ka a na-emegasịkwa ya n'ebe ndị ahụ dị iche iche ntu a na-anụ nwaanyị mụta nwa ntu a ka ọ dịkwa na other realm ihe nke onye a nalị ya aga-abụ ihe nke gị ga-ana ọ ya ka afa ji dị mkpa ka a ma that particular thing ọ chọrọ ka e jiri wee bịa e were ihe ndị ahụ nye ya ọ raa gị aka

na ife ị chọ na gị na ya dị n'udo kịta ihe ị chọ bụ ya si ntu a ya si ntu a na ọ ntu ka gị na ya ga-esi wee na-anọ due to na i mena appeasement due to na i kwetara n'ihe a na-ekwu maka ife na-ewe mmụọ iwe bụ mma ekwenata ihe na-ewe mmụọ iwe bụ ekwerọ m mmụọ atọ mebe gị ihe mmụọ mebe gị ihe ngị nwa bụ mmadụ ka ike ga-agwụ ngị nwa bụ mmadụ bụ ihe ga-asọkọ mmụọ ama mgbalụ gị ọsọ ngị ga-agba ọsọ mgbe ahụ ọ fụ na i kwetazila n'ihe a na-ekwu mgbe ahụ ọ fụ na isi alituona gị na ị chọpụtala na ya na-eme exist na i nyena ya oke ya ị na-agwazi ya okwu ọ na-ege gị ntị ị na-agwazi ya okwu ọ na-anụ ife ị na-agwa ya ị na-agwazi ya na ihe dị ntu a emelu gị ihe dị ntu a na ị chọ ka ihe dị ntu a bata na ndụ gị na ị chọrọ ka o mepeelụ gị ụzọ na ị chọrọ ka o tube gị ugo di nke ife anyị na-anụ di nke a gị na ya nọ na this realm na ị chọrọ ka o mepeelụ ya ụzọ ị bụlụ gift to your husband ị na-attract favor maka na ọ chọpụtara na i nyena ya oke ya ọ chaa ọ bụrọ ya ga-eme na ị ma na-afụ ya once in a while because some people na-esetụrụsị di mmiri ndị di mmiri na-enye nsogbu ma ọ bụrụ onye si na mmiri ma ọ bụ ndị di mmụọ na-enye nsogbu onye si from other realm onye si na ikuku onye si na ndị si na n'ọkụ ndị si na anị ha esetụrụsịa di mmiri o nwere ike ọ nọkatakwa ọgụrụkwa ọgụrụkwa ha abịa fụ ya ha bịa fụ ya ahụ na nlọ ha sị hei na ọlụ a lụlụ fa na ọ garọ aga na ọ bịala ọzọ appeasement i mere abụrọ ya ga-eme na ọ ma nọkata bịa ọzọ ọ bụrọ ya bụ na na ị ma afụzikwa ya ọ bụrọ ya bụ na na ị ma nọkatazi na nlọ ọ bịakwa ọ bụrọ ya bụ na ị nọlụ alone na ị ma feel presence the only thing the appeasement ga-eme bụ na ọ gaghịzi na-abụ ọ- ọ- nya- ihe ọ ga na-eme gị abụrọzi ịgbachi ụzọ ihe appeasement ahụ ga-eme bụ na mbịakwute ọ na-abịakwute gị abụrọzi nke igbochiri gị ụzọ ọ bụrọzi nke nke ịta gị afụfụ ọ bụrọzi nke ịghasasị ife ị na-eme because some people na-abụ fa setụlụcha agwa ngị na isetụlụ ime appeasement marine um, spiritual spouse dị iche ngwongwo e ji eme ya dị iche na nke e ji akwa ordinary ibu dịka onye mmiri ụfọdụ ndị na-agba setụrụcha ya ọ bịa gụlụgụlụgụlụgụlụ ha bụ na ọ garọ aga na ya afụkwazi ya ọzọ na ọ bịakwara ọ bịakwutekwala ya na mgbe a lụsịrị ọlụ anụnwa na ya afụ mana ọ dipendiziri ihe ị gwara ya after the appeasement o dipendiziri agbata gị na ya nọ o nwere ike ọ bụzie na ị fụ somebody gị na onye ahụ ejide aka na-aga ọ bụrụ nwaanyị ị fụ na ị na ịbịa- ị bịakwa na nlọ after the azịrị abụrọzi for mmekọ ọ bịarọzi ka gị na ya nwee mmekọ i nwezi ike ịfụ ntu a gị na ya nọrọ na-akpa nkata ị fụ ntu a gị na ya yili enweghị gị na ya yili kpagharịsịa i tetekwa ị nachighatakwa na realm nke ị nọ i tetekwa na nke ị pụtakwa ife na this realm nke ụwa nke ị nọ n'ime ya n'ife ị gwazili ya na agbata gị na ya nọzi after the appeasement nwere ike sị ya achọrọ m nke mmekọ a achọrọ m nke mmekọ a mana adị m asị gị jebere onwe gị ọ bụrọ nkewa ihe a na-eme bụ ka udo dị ị ka ga na-afụ ya ọ ka ga na-abịa he is with you to the end of time till i bisikwa na realm a ị nwụọ ị transitie agwa gị na ọnwụ abụrọ njedebe you just tr- ihe ị ga-eme bụ just ka ị transit to another realm ị ga na-afụ ya once in a while ịfụ ya apanikina asịna na onye rụrụ gị ọrụ na ọ rụtarọ ya asịna na na na ọ bịakwala ọzọ o nwere ike mgbe anyị lụsịrị ọrụ ahụ ọ gaa months months months ebidokwa fụba ya ọzọ ebidozie gbagharịba ijechighakwa na chọọchị inwe ike sị na na ka esi rụ ọrụ gị n'ọdịnala na arụtarọ ọrụ gị n'ọdịnala ka ijebekwa na chọọchị ka emebe ya faya etozi ọkpa na chọọchị a ka emee faya nsogbu niile ahụ ndị ahụ niile ihe ndị ahụ niile ị na-agabiga kwụsịbugoronu ọ nachighatakwara gị azụ ihe ndị ahụ niile kwụsịgo na ibidokwa ime ya experience imerọ appeasement di mmụọ ọ- ọ ga-eme gị ma na famili be di gị omee gị ya omee gị a na-afụta gị as onye akpọrọ asị ọ na-aghasa gị ị bụrụ na onye eze nwaanyị ọ na-aghasa gị ị na-akpa agwa na-eme nkịrịnka onye necha gị anya nwere ife ọ ga-enechata gị n'anya n'ebe ị nọ ị na-akpa agwa bụ ị na-akpa na-asị ọ bụ eze nwaanyị na-akpa agwa ị na-akpa agwa na-abụ ị na-akpa na-asị ọ bụ onye dibịa na-akpa agwa isetụrụrọ ife gị na fa so isetụrụrọ mmụọ ahụ that your spiritual spouse gị na ya so gbaa n'afa ka ịma ma ị nwere ya ọ bụrụ na ị nwere isetụrụ onye dị free ime appeasement dị free ọ bụrọ ibu nkewa anybody sị gị bịa ka ekewa ka onye ọbụla gaala onwe ya onye ahụ chọrọ itinyekwa gị na more bondage onye ahụ chọrọ ka ya tinyekwa gị na mmụọ ya ka ịnọ n'ezigbote ihe ụta nwoke na-enwe spiritual wife nwaanyị na-enwe spiritual husband ọ dị both side onwerọ onye na-enwe ya iche onwerọ onye na-enwe iche nwoke na-enwe ya nwaanyị na-enwe ya ọ bụrụ na nwoke ọ bụrọkwa sọ ụmụ nwaanyị ka ọ na-abụ nwaanyị ekwesịa nkwa arapụ ọ na-emekwa nwoke enwere nwoke nwoke ụdịrị ihe a na-enye nsogbu nwoke spiritual wife na-enye nsogbu ịfụ na nwoke dị ntu a ndị ị laikiri ama laiki gị nwaanyị ị laikiri nwaanyị ị nwere mmasị ka ị nụọ ọ ma nkwe gị di onye ị laikirọ abụrụ onye ga na-adagbu gị ka o si eme nwoke affect ka m na-agwa gị ị nwere ike ịfụ nwaanyị ọ bụrọ sọsọ nwaanyị ka ọ na-eme ihe ọ bụrọ sọ nwaanyị na-efesi promise and fail maka ọ na-abụ ekwutere na promise and fail ọ dịka ọ na-ana saịdị nwaanyị ọ bụrọ sọ nwaanyị ka a na-eme promise and fail a na-eme ya nwoke nwoke nwere ike ịfụ nwaanyị like ya nwaanyị fụ nwaanyị ọ masị ya onye ị laikiri ama like gị nwaanyị ị laikiri ọ na-ewetu klaasị gị ọ na-agwa gị na gị nwa dị low n'ebe nyanwa nọ ifuzie onye ị nwere mmasị ifuzie nwaanyị laikirọ nwaanyị enwere ife ị ga-eji eme ọ masịrọ gị ọ bụrụzi onye ahụ ga na-adanye gị n'arụ jee n'afa ka ịchọpụta ma ị nwere ife a na-akpọ spiritual wife dịka nwoke spiritual wife nwere ike ime nwoke ọ nụọ nwaanyị o jejide aka n'afọ ime nwaanyị ebido na-agbagharị nwaanyị bidozie na-agbagharị ihe a ha na-asị na nwaanyị ka o si n'aka mgbe ụfọdụ ọ bụ nwoke ka o si n'aka ọ dị 50-50 emeghị ọfụma na marriage amụtaghị nwa na marriage ọ bụsịrọ na nwaanyị ka o si n'aka o nwee nke ọ na-abụ ọ bụrụkwa nwoke ka o si n'aka ọ bụrụ nwunye gị nwunye mmụọ ị rapụrụ imeziterọ ọ bịa na this realm ị nọ ọ gbachie ụzọ ịnụzi nwaanyị nke a ka ị bịa nyebe ya nri ọ ghasaba ihe ị na-eme n'ime ebe ị rapụrụ yanwa na inyere ya nke ya na nke ya ịnụta nwaanyị nke ya ịnụta gị na ya nọ na ya ma nkwekwa wee rapụ ihe ọma gị ka ọ pụta ife ka ị nwee ike nyekwa onye nke a ị ị na-anụzi na this realm ị fụrụ onwe gị ọ gbachielu gị ụzọ ihe a m na-agwa gị emebiga ife dị ukwu ụfọdụ ga-eme gị anụọ di esi na di gbapụ ị ya afụ mma- nwaanyị ọ nụọ di ọ nụọ di ọ mụọ nwa nke izi mụọ nke ịbụọ kụrapụ ụmụ ya o je ọ yịla ala na-akwụgharị mgbe ọ ga-ebido wee mebe gị ụdị ife a mgbe spiritual spouse ya ebido tinyebe gị n'ụdị ọnọdụ a bụ n'ime na ya fire ị bindịanị ya castie ya ọ na-abịa ọ na-egosi gị onwe ya ọ na-apụta na nlọ gị ị na-aga ọdị ka o nwe shadow na-eso gị ị nọ n'ime ụlọ ị na-efe ị na-enwe presence na o nwere somebody nọ with you ị na-afire na-acast na-abind mgbe ahụ ọ dịzi aggressive ọ na-etinye aka ebe na ebe ka ya frustrate gị o bidozie na-aghasasị ihe dị sure na ya ọ ga-eme gị ọ ga-achụpụ gị be di gị spiritual spouse ị nere anya idozirọ o nwere ike na that realm mgbe ahụ ị nụrụ ya ọ bụrụ na unu amụtarọ nwa na unu akarọ amụta nwa i wee transit bata na nke a ọ gaghị ekwe ka ị mụọ nwa ọ ga-abịa na this realm gbachie ụzọ ịmụ nwa until e mee that appeasement tinye dị ihe tinye ihe ndị ekwesịrị ngwongwo ekwesịrị iji mee appeasement ahụ ga-abụ ọ na o were ya okutekwa nwa etinyere ya nwa etinyere ya bebi nwoke tinyere ya bebi nwaanyị wee apizie nwunye mmiri gị anwa o welụkwa bebi anwa asị nwa okulukwu ya asị nwa wee weli ya wee na-enwe ndidi wee na-eche gị ka ị meresịa na realm nke ị nọ because you are going ị na-apụ apụ ya ebe anyị nọ is not our home ọ bụrọ be anyị oyi transit ye you come ị bịakwa ọzọ ị transit ye ị- nye otu ọya bụ ọnwụ abụrọ isi njere maọbụ na ịnwụọ ijebe ọkụ mmụọ maọbụ ịnwụọ ijebe enigwe onwerọ ebe enigwe dị onwerọ ebe ọkụ mmụọ onwerọ ọkụ mmụọ ije ka ije onwerọ enigwe ije ka ije ewere ife ndị a ga-eji wee metuo ya obi metuo ya obi o butebelu gị ife ọma o tube gị ugo i wee bie ndụ ị bịara ibi n'ụwa a. imerọ ya ntu ahụ ọ ga-afrustrate gị ọ ga-eme gị amụta nwa ịhapụ ụmụ gị dịka nwaanyị ịrapụ ụmụ gị na-eme nkwụgharị ịfụ mmadụ ịfụ nwaanyị ọ mụọ na nwoke mụọ nwaanyị be die ọ kụrapụ ụmụ ya manye isi n'ọhịa na-agagharị ịfụ nwaanyị ịfụ onye bụgodu nọọ eze nwaanyị ọ na-eme nkwụgharị onye fụ ya ọ na-asị kele ụdị eze nwaanyị dị ihe nke a ụfọdụ asị na ndị eze nwaanyị na-emeta nkwụgharị ijiterọ mmụọ gị na ya so ijiterọ fa debe fa ọfụma ha ha emenye ha eme gị yeye ya ha eme gị bụrụ ha eburu ihe nkọcha so gị ihe nkọcha dị na ndụ gị ịfụ onye eze nwaanyị o nwee di ọ rapụ die manye isi n'ọhịa na-akwụgharị na-achọ ndị dibịa ndị dibịa ya na ya na-agagharị ọ hapụ die ọ- o medie medie sidon dey look di ya ya abụghị ife di ya ya abụ ya mmadụ ọ na-achọ ndị dibịa ọ ya dị na-eso na-akwụgharị from dibịa to dibịa ọ na-amagharị ọ ma anọ ofu ebe o nwerọ ebe ọ ma nsi wee make effort ma ọ bụ na ijiterọ ya nke ọma ma ọ bụ na idoziterọ ya nke ọma mana ọ bụ na idozie ya inwee udo ị nwee peace n'ebe ị nọ ọ ihe a ka m sị ka m lụtụrụ gị aka tata bụ ụbọchị afia orie cheta na onye ị ka na-anụ ọnụ ya bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ebe ị ka si anụ ọnụ m bụ ọkija ihiala local government ọ dị na anambra steeti ọ ka bụkwa naanị otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp ekwena ka anybody scamụọ gị ekwena ka mmadụ scamụọ gị only one whatsapp number ka m nwee 08186113606 anybody ebe ọbụla ịfụrụ another number na-abụrọ nke a ebe ọbụla ịfụrụ my picture etinyere picture mana ọ bụrọ number a m kpọrọ gị ọ bụrọ mụnwa i have only one facebook page eze nwaanyị ọma mmiri page one facebook eh, profile eze nwaanyị ọma mmiri and the one facebook group wall ọbụla ị pụtara ị fụrọ my teachings ị fụrọ my life ị fụrọ my video ekwena mmadụ scamuo gị a ka m nọ ebe a o nwee ajụjụ ị nwere aga m achịkọta mgbe na-adịghị anya o nwee ajụjụ ị nwere na this teaching o nwere ajụjụ ị nwere n'ihe ndị a m kụziri n'ihe ndị a m kọwara ị nwere ohere kịta ịjụ m ajụjụ gị aga m asa gị ntu m si wee malụ daalụ rinne blessing owu nwanne please let me have your contact details contact m bụ my whatsapp number blessing owu nwanne my whatsapp number bụ 081 861 13606 ọ ya nwa bụ the only whatsapp number m nwere anywhere ị fụlụ whatsapp number na-abụrọ nke a ọ bụrọ m ị nwere ohere ịjụ m ajụjụ gị aga m achịkọta this live video nwa nkenke oge kịta obere oge aga m achịkọta if you have any question pertaining this my teaching on spiritual spouse e nwee ife ị chọ ịjụ m ị dị free ịjụ m ajụjụ gị kịta a ka m nọ ebe a Michael Chijioke daalụ rinne ya gazielụ gị ekenelụ m gị slim queen thank you so much daalụ nne ị nwere chance kịta ịjụ m ajụjụ gị ọ bụ na o nwere any question okay emmanuel ochman ugebenajo sị m what is the benefit of marrying eze nwanyị ịnụ eze nwanyị ulu dị ya ma ọ bụrụ na i dozitenwu ihe ya na ya kwụ ọfụma ulu dị na ya ma ọ bụrụ na gị nwa bụ nwoke ga-anagidenwu ihe ya na ya so nyenwuo fa ọnọdụ dozitenwuo fa. ọ bụrụ na ị ma ndozitenwu ihe ha na ya so na ị ma nkwụ like na ị nụta onye bụ eze nwaanyị ị jụ na ọ ma mmekọ ọlụ ya ị nụtala eze nwaanyị ị jụ na ọ ma nza oku ezumezu ya na ya so kpọrọ ya oku anwa ndị ahụ ya na ya so ga-atọ ọnụ mebe gị nwa bụ nwoke ihe ọ nya ka m ji wee sị gị ulu dị ya ma ọ bụrụ na ị ga-emekwanwu ya ọ bụrụ na ị ga-edozinwu ha ka ha nọrọ ọfụma ị fụ na ị ga-enweta ulu na ya mana ọ bụrụ na ị ma ndozinwu fa na ị ma nnabata otu ya ọ bụrụ onye otu ọgbanje ị nabata ya ọ bụrụ onye otu ndị mmiri ị nabata ya ọ bụrụ onye otu ikuku i dobezie fa nye fa ọnọdụ i merọ ntu a fa ga-atọ ọnụ against you crown denny ọ sị queen mother please can i be praying and then inviting my spiritual in my prayers yes ị na-agọ ọfọ gị ị na-agọ ọfọ gị dịka onye ọdịnala na omenala igbo ị ga-akpọkunụ ife gị na fa so kpọkuo chi gị kpọkuo ị bụrụ onye nwere spiritual spouse ị bụrụ onye nwelu di mmụọ anụnwa ị ga-akpọkuchasị ya ọ ha ncha so n'ihe na-emelu gị ife ọ ha ncha so na forces so na-emelu gị ihe ị ga-akpọku ha ma ị na-agọ ọjị gị ma ị na-agọ ọfọ gị Favour Ndidiamaka can one reincarnate through her mom because I asked my ndị otu and to show me my chi and I saw my late mom and I don't even dream of her your late mother ị sị chi gị ya gosi gị onye lọrụ gị ụwa na nlọ ya bịa na nlọ gosi gị ọ na-egosi gị your mom o nwere ike your mom ọ bụrụ ofu onye reincarnate gị na ya were ọjị jee n'iru anyanwụ were ọjị chee n'iru anyanwụ cheele iru anyanwụ i were ọjị pụta n'iru anyanwụ kwubie okwu n'ọjị anwa sị chi gị ya pụta ife ọfụma ka ị ghọta ihe ọ na-ekwu your mother bụ nne mụrụ gị and you know her very well ị ma na ya na i togonu i togo mara your mother ọ na-egosikwazi chi gị na-egosi gị ya mgbe ị na-ayọ ka ị mata onye bụ onye ụwa o nwere ike ọ bụrụ ofu onye lọrụ gị na your mom ụwa were ọjị jee n'iru anyanwụ ka ọ dị clear ka ọ pụta ife okay ọ sị I didn't get your number well 081 861 13606 ọ sị m please eze nwaanyị can someone settle her agwụ at another place not in her husband place agwụ gị that's your creativity your, that's your energy agwa gị na ebe agwụ na-amakalịsị mma ebe ọ na-amaka ọ bụrụ na ị nwere ike idozinwuzi ebe ọzọ dịka ka ife si dele gị ka ọnọdụ si dele gị ọ bụrụ na ị nwere ebe o nwere ike ịdị ị nwere ike idozi ọnụ agwụ gị ebe ọzọ ị nwere ike ihikwakwa agwụ gị be your spiritual mentor bụ onye na-ementor gị spiritually agwụ gị nwere ike ịdị there mana ebe agwụ gị ga-aka mma ka ọ dịrị bụ na ezi nna gị ị bụrụ nwaanyị na-anụberọ di agwụ gị ga-adịnwu na be nna gị ị bụrụ nwaanyị nụgolu di ọ bụ na a na-emekpa gị arụ na be di gị agwụ gị nwere ike ịnọ na be nna gị ị nwere ike ịrapụ agwụ gị ọ dịrị be nna gị mana ọ bụrụ na ihe niile a na-enwerọ and agwụ enyebego gị nsogbu agwụ aghasabe gị ihe ị nwere ike ịhapụ agwụ gị na be your spiritual mentor Yes. Ebuka, oh, Osimu, what if my wife says she will not do it, that she does not have spiritual husband? Ọ bụrụ na ị na-agwa nwunye gị na ị na-afụta na ụdị ihe a na-eme nwunye gị and na i jee na afa ị ga-agba mbọ ka ị confirmụọ through afa ka ị wee dị sure ihe ị na-ekwu ọ bụ na i jee na afa afa na-agba na di gị na nwunye gị nwere ihe dị etu a ọ sị na ya achọrọ ịma maka ya achọrọ ịma ihe dị na ya na ya achọrọ ịsettle fa gbachi ya nkịtị ihe ma bụ i were ọjị na-akpọku mmụọ ndị gị na fa so eme gị gwa mmụọ ndị gị na ha so sị ha metụ ya aka ka ọ realize ya ka ọ ghọta na ife a bụ ife dị mkpa kwesịrị ka emee ka ọ wee dịrị ngịnị maka na ngịwa bụ nwoke ka ọ ga na-ebu agha ngịwa bụ nwoke ka that di mmiri ahụ ma ọ bụ di mmụọ ya ahụ ga na-emebiri ihe ọ ngịwa bụ nwoke ga-anọ n'ihe afụfụ ya so were ọjị na-agọ ọfọ ka obi nwunye gị nwee ike tụgharịa ka ọ ghọta na ihe a bụ ihe dị mkpa bụ ihe kwesịrị ime eme ka o wee dịrị gị na ya mma daalụ please what's different between chi onye ụwa and agwụ michael chijioke to my own belief agwara m gị na ọdịbendị na-alụlụ fa ọlụ ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike na ụdị nkwenye nke m nwa do what works for you that is why- what i told everybody mee ife ị malụ nke nke favourlụ gị mebe ya chi na onye ụwa bụ ofu ife to me chi na onye ụwa ana m agọ chi m na onye ụwa m as one as ofu ada m akpọ chi na chi dị iche some people will tell you na chi bụ guardian angel onye ụwa bụ your reincarnator they cannot do without each other your reincarnator cannot do without your guidance spirit for they are the same the only thing dị different bụ your agwụ agwụ abụrọ ya bụ chi maọbụ ọ bụrọ ya bụ onye ụwa gị agwụ dị iche yes crown denny ọ sị m queen mother can i prepare my chi by myself ọ bụrụ na i mebuberọ ya jee na nke ndị ọkachamalụ jekwu dibịa ọ ya ka eji enwe dibịa jekwu eze nwaanyị ọ ya ka eji enwe spiritualist ka ọ kwadolu gị ife chi gị jekwu onye ma anya ya e kere ọrụ eke jekwu onye ma anya ya ịchọ isi be nna gị chọlụ ka ọ kwadolu gị chi ka ọ kpọbatalụ gị chi n'ụlọ ka ọ kpọbatalụ gị onye ụwa gị n'ụlọ kpọbatalụ gị chi n'ụlọ ka ọ dị ile ka ọ dịrị gị ile ọ kpọbatasịalụ gị a spiritualist a dibia maọbụ eze nwaanyị mesizielu gị that first one kpọbatasịalụ gị nke izizi anwa you can be feeding your chi on your own ị nwere ike ị na-enyezi chi gị nri n'onwe gị yes ị nwere ike ị na-abịa with your questions o nwee ajụjụ ị nwere ịjụ m na this teaching m melụ kịta because na aga m achịkọta nwa obele oge na m ga-achịkọta this live video ọ ka bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo otu akara ekwentị ka m nwere na whatsapp 08186113606 ọkija ka i si anụ onu m ihiala lokal gọọmenti dị na anambra steeti o nwee ajụjụ ị nwelụ na nwa nkenke oge m nwere ịnọ ebe a o nwee ajụjụ ị nwere pertaining na ihe a m kụziri pertaining ihe dị na di mmụọ ife dị na di mmụọ e nwee ajụjụ ị nwere na ya ị jụọ m ị nwere ohere kịta ịjụ m ya bụ ajụjụ aga m asa gị ya otu m siri wee malụ Esther Bartholomew agwụ akụzibuola m ife dị n'agwụ ị na-eso my teachings ị ga-afụ my video on agwụ agwụ is your energy of creativity ọ forces so gị agwụ bụ mmụọ so gị agwụ bụ ife so gị ihe dị iche ndịmiche dị n'ebe ị nọ agwụ gị bụ ndị iche ndị iche dị n'ebe ị nọ the energy dị ịnya your creativity energy ọ ya bụ agwụ gị ihe ahụ na-agwa gị ihe ahụ na-akparịrị gị ụka ihe ahụ na-agwa gị mee ihe dị ntu a na ọ ga-adịrị gị na mma ihe ahụ na-agwa gị were afịfịa nke a lụọ ọrụ na ọ ga-alụ ihe dị ntu a ọ ya bụ ya agwụ ọ ya bụ ihe agwụ pụtara yes ọ sị Favour Ndidiamaka I saw a river in a dream and there were so many huge snake and I was stepping and playing with the snake without being bite ife ọ show that you have a river connection you are from the river ị fụla onwe gị na mmiri fụsịa agwọ ife anwa ị na-afụ bụ your family your marine family ife nlọ gị ahụ na-ezi gị ihe a na-egosi gị ihe ahụ na nlọ ihe ha na-abịa na nlọ eme ka ị mata ihe ha na-atry ka eme ka uche gị bịa bụ na ị nwekwala otu ndị mmiri

ee ọ bụrọ ife ọjọọ na i nwelu marine connection some people ga-agwa gị na ọ ihe ọjọọ na ọ ajọ ife gị chụba fa destroy ba ha cancel ba ha ọ da enwe isi ọ da work appeasement ka ị ga-eme ọ dịrị gị mma isi a ajụọ gị oyi romeo uchenna ma i would love to meet your girls if nature allow me date and marry one of girl one, one is one of my dream o ya gazielu gị romeo uchenna m ndị ana melu gị dịka ọchịchọ nke obi gị si wee dị ya gazielu gị ise asa savage i have a dream many years ago i slept with my spiritual wife but as time goes on i refuse to stop sleeping with her and she cursed me and said that i will suffer you have not appeased her ọ ya bụ teaching m melụ tata appeasie ya jee n'afa asa savage jee n'afa ka afa gwa gị ife ọ chọọ ka i welu mee ya appeasement a ka afa gwa gị ihe a na-ana gị e were ife dị ntu a nye ya o bie ị nwere onwe gị curse anwa akwụsị i merọ ntu ị ga-anọkwa na awalo in penury ị ga-anọ na ife isi ike ọ ga na-agbachiri gị ụzọ Catherine Umezinwa call your number again 081 861 13606 ọ ya bụ the only whatsapp number m nwere i have a direct line but before m na-enye gị direct line you must have come in contact with me through whatsapp ọ ya ka m ji ekwu only one whatsapp number ka m nwere ị ga-egetikwa m with it ebe ọ bụla ịfụ nọmba ọzọ na-abụrọ nke a maa na ọ bụrọ mụnwa na-agwa gị yes Obi Davola since i'm not from anambra can i come to anambra and do my agwụ i'm from imo mee agwụ gị na be ụnụ otu ịbụ onye imo jee n'imo mee agwụ gị ị ga-afụ ndị dibịa n'imo steeti ị ga-afụ ndị dibịa nwere ike imenwuru gị agwụ n'imo steeti ọdịbendị na-alụ ọlụ ọdịbendị na-alụsi ọlụ ike jee n'imo mee agwụ gị Obi Davola jee n'imo mee agwụ gị ka ọ dịrị gị mma ise esther Bartholomew i have explained this agwụ i have explained it like how much will it take me to set my agwụ mgbe ịkwado ime agwụ ịkwadozi ime ya na ịkwadozie n'ime ya agbaa afa agwa gị through afa ka a ga-esi ma ife agwụ gị ga-akọst ụdị agwụ inwe agwụ dị iche iche agwụ inwe ga-editamin ka a ga-esi set your agwụ ka a ga-esi wee jikwa agwụ gị ụdịlị agwụ inwe ga-editamin ka agwụ gị ga-adị ka ị ga-esi mmadụ nwere ike ị na-emere onwe ya biznes o mee agwụ ọ bụrọ iwu na onye mee agwụ ọ bụrụ dibịa unless ma ọ bụ agwụ dibịa malụ gị ọ bụrọ iwu na imerana agwụ ịbụrụ dibịa mmadụ nwere ike na-alụ ọrụ oyibo ya mmadụ nwere ike ịnọ in another field ọ bụrụ na o nwere mmụọ agwụ mee agwụ ya wee nwee ike na-emekwazi ihe ọ na-eme so ụdị agwụ so gị ga-editamin ka a ga-esi wee mee ihe agwụ gị daalụ amarachi genevieve is it possible for one not to do ibu mmiri not to but only for that person to settle her spiritual spouse if so ọ bụrụ na a nwere ike ibukọ ya ọnụ settling of your ime appeasement spiritual spouse gị na isetụlụ ndị otu mmiri gị na ọ bụrụ na mmiri ka isi na ọ bụrụ na ije na n'afa afa na-agwa gị na onye mmiri ka ị bụ ma ọ bụrụ na ije na n'afa afa na-agwa gị na ọ na mmiri ka isi wee bịa ụwa na onye otu na onye mmiri ka ị bụ appeasement ndị mmiri gị agwa gị na ife eji eme ya dị iche ife ndị a ga-akwakọizi na nke spiritual spouse gị nke spiritual nke marine husband gị dị iche afa ga-ekwu afa ga-ebu ụzọ Amarachi Genevieve afa ga-ebu ụzọ ka a wee mara ife ha na-ana you in particular a garọ eji ihe eji wee kwala onye a wee kwalụ gị ọ bụrọ ife dị n'ibu onye a ga-adị n'ibu gị otu ada abụ ofu otu dị iche iche ife otu mụ chọrọ ama abụ ife nke gị chọọ ife otu mụ na-ana m ama abụ ife otu gị na-ana gị onye ọbụla ga-adị ka otu ya o nwee onye ị ga-afụ otu ya o nwee ndị ya bụ ọbụla onye dibịa ọbụla onye eze nwaanyị ị nwere ike ịfụ ndị otu ife onye eze nwaanyị ọbụla onye bụ dada ọ ka otu ya dị ọ dị ka otu ya so ọ ya ka m ga-agwa gị na otu dị n'iche n'iche otu abụrọ ofu ị ga-adị ka otu gị ka ị ga-adị ka otu gị ga-adị ọ bụ na otu gị sị gị raa alụfụ isi ị raa isi i bube dada ọ bụ na otu gị sị gị dozibe dị na fa na-achọ mma ị na-achọ mma ị ma na otu gị bụ otu na-achọ mma so Amarachi Genevieve a ga-ajụ ese n'afa a jụọ ese n'afa chọpụta ife ọ bụrụ na ị bụ onye mmiri nke izizi afa ga-agba ma ị bụ onye mmiri afa ga-ekwu ihe a ga-eji wee mee appeasement di mmiri gị ma ọ bụ na ị nwee di mmiri na ndị otu mmiri gị ọ dịrị gị mma daalụ ya gazie Nwanneka Ọlụchi eze nwaanyị biko what is agwụ how do I know if I have agwụ consult afa Nwanneka jee n'afa jụọ ese i jee n'afa jụọ ese afa ya agwa gị ị bụrụ onye agwụ so afa ga-agwa gị na agwụ so gị gwakwa gị ntu a ga-esi wee jikwa agwụ gị depending on ụdị agwụ so gị ọ bụ agwụ dibịa so gị kelee ụdị agwụ agwụ nka na ụzụ ndị a na-akpụ ife ọkpụ ọ ndị agwụ dị ihe ahụ ọ agwụ nkụzi agwụ dị n'ụdị na ụdị o ji ama mmadụ ọ i jee n'afa ị malụ ya ị malụ ntu a ga-esi wee dozie agwụ gị Chidimma ọ dịrị gị ọ dịrị gị na mma ya gazie Samuel Onyinyechi please what does it mean to see ladies wear wear white wrapper dancing in my dream and in process they naked themselves ị nwere spiritual mates ị nwere ndo ị nwere otu na mmụọ ị sị na ị fụrụ ụmụ agbọghọ ndị ụmụ agbọghọ ka ị na-afụ ihe a ladies fa na-agba egwu ha marụsịa akwa white wee na-agba egwu ihe a bụ otu gị otu gị dị ihe ahụ Samuel Onyinyechi ị gbaa afa ị chọpụta afa ga-ereveal ma ọ bụ otu ka ị nwelụ ọ otu mmụọ ka ị nwelụ ka ọ bụ nwunye mmụọ ka ị nwere afa ga-ereveal ya gwa gị ihe ị ga-eme ka ọ dị mma Crown Denny what does it mean to see yourself in the sky touching the stars and the star was all over my clothes it shows greatness o sholu greatness ịfụ star ị sị na ị fụ star in your dream you are touching the stars o show that na ị ga-adị great

yes where i went to get where food stuff for my introduction in the dream so i was i now called the man to come and do the introduction but he said he's not coming gbaa afa ị nwere ike inwe ị nwere ike inwe di mmụọ gbaa afa ọ bụ na di mmụọ gị na ị nezighị ya anya ọ bụ na di mmụọ gị na i nyeghị ya oke ọ ga-abịa ibuga agha ma ị nụọ di ife ọ ga-abịa ịghasa di enu a na ị chọrọ ịnụ ọ ga-abịa ibuga agha ọ ga-abịa ịkwasasịbalụ gị ihe ọ ga-abịa enwenugo onye e bisie card e bisie card na ndị di na-abịa nwoke atọ ọnụọ ma isi n'ọhịa e bisie card na di na-abịa ịnụ nwoke atọ ọnụọ kọlọ ọzọ jebe onye ahụ mgbe ahụ onye ahụ na-eche maybe na ụmụnna na ọ ndị village na ha abịala ọ ndị village na ha etinyena aka na ọ ha na-ascatter ya ọ ya ka afa ji dị mkpa onye na-eje n'afa ada anwụgbuo ife adị emebinarị onye na-eje n'afa i jee n'afa fa ya-agwa gị ihe ndị ị kwesịrị ime ọ bụgodu di ya nụwa onye a na-abịalụ gị di i were afa ya jee n'afa fa ya-ekwu onye gị na ya ga-ebinwu onye onye ị ga-anụnwu onye gị na ya ga-ebinwu n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla onye ga-abịa liquidate gị onye ga-abịa o nwere ụdị ị ya-anụ ee o kpuchie star gị o nwere ụdị ị ya-anụ ọ dị ka ị ga-arise arise nụọ di ahụ di ahụ adochie ị ya-agazi bido from square ị ya-ebido n'isi o ji adị mkpa ihe niile mmadụ na-eme ka ị na-ajụ ese ka ị dị sure before ị na-abanye n'ime ya ka ọ dịrị gị na mma Tijani Abdul sị m speak English yeah ewo onye Igbo ka m bụ o yes ndị ndị ọcha ada asụ Igbo a na-asụ o see i am very very proud of my language i am proud of my tribe onye ọdịnala na omenala igbo ka m bụ that is why m ji asụ igbo ọ bụrọ na ọ bụrụ sị tapịa bịa n'oyibo that i cannot ọ bụrọ na m ama ntapịanwu oyibo ọ bụrọ na m amarọ ife m ga-agwa ya ọ bụrọ na m amarọ oyibo m ga-asụ wee drive my point ị ghọta ife m na-ekwu maka na ndị ọcha ada ndị ọcha bụ fa bịa ha asụọla anyị English ị da-anụ n'akpa gị ị na-anụ n'akpa gị ọ ihe ndị ọcha na-eme so onye Igbo ka m bụ that is why m ji asụ Igbo aghọtafere m biko mana ọ bụrụ na ife m na-akụzi na ọ dị gị mkpa na ị chọrọ ịghọta ya you can chat me on whatsapp aga m ebriefulu gị in english language were english briefuolu gị ife m na-agwa gị i nwee ike ghọta ihe m na-ekwu daalụ rinne obere oge m ga-ebido ịchịkọta na ya bụ live video ọ ka bụ onye nke gị ọma mmiri eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ọ ka bụ ya na-agwa gị okwu n'ụtụtụ tata bụ ụbọchị afịa orie ya dịrị gị mma n'ụbọchị tata aga m abịa na nchịkọta this live video m na-eme cheta na ọ ka bụ ọkija ka m nọ ihiala local government dị na anambra steeti o nwerọ ebe ọzọ m nọ anọ m ọkija and otu akara ekwentị a m gwara gị ka m nwere na whatsapp ekwena mmadụ skamụọ gị ekwena mmadụ skamụọ gị ana m enweta complain ekwena mmadụ skamụọ gị 081 861 13606 onye afụ nye gị nọmba ọzọ mara na ọ bụrọ m nwa ka ọ na-agwa gị ifugodo my picture ebe anwa mara na ọ bụrọ m ọ ndị scammers abams nwanya one dibia said i'm working with only feminine that someone is using my spiritual spouse could this be true mummy consult afa to know mm. ọ bụrọ ife niile a- ọ bụrọ ife niile a gwa gị bụ nke bụ eziokwu o nwerọ onye ga-eyuzu your spiritual spouse against you your spiritual spouse can be against you depending on otu i si eso ya di mmụọ gị nwere ike ibu gị agha depending on ọ nya nwa ga na-ebu gị agha direct n'isi onwe ya o nwerọ onye nwere ike iyuzu ya yes o nwerọ onye nwere ike iyuzu ya against you ọ ngị nwa ka gị na ya nọ n'agbata ọ ngị na ya nwere okwu gị na ya ji afịa o nwerọ onye ga-abịa iyuzu ya against you and if you have settled your spiritual malụ ma ihe e melụ gị ọ ibu nkewa a kwalụ gị ibu nkewa ka njọ i nwe otu otu mmụọ i nwe otu mmiri i nwe otu mmụọ ọ bụgodu nke ndị mmiri ka ị nwezi depending on the realm i si akwara a n'ibu nkewa ọ ka njọ so mụnwa ọ na-aka m mma ịkpọ ya appeasement than ịkpọ ya settlement eme settlement a bụ gị jebezie achọghịzi m jebezie ị malụ nke e melụ gị malụ ngwongwo a kwanyelụ gị n'ibu malụ ife a gwa gị na ọ ya ka e melụ gị ka ọ ghara ịbụ e mesịa ọ ka njọ daalụ no native doctor okay ọ sị na onye nke a na-agwa m na their hometown na enwerọ native doctor obi davola ọ sị m na enwerọ native doctor and ya kwuo ụdị ife a onye ọbụla ya achịba ya ọchị onye ọbụla nwere ike ịghọtafebe ya nke ahụ bụ eziokwu o nwere ebe ị ga-eje ị ma afụ ihe ị ga-eme bụ jee n'ikwu nne gị obi davola ebe e si lụta mama gị jekwu ndị ikwu nne gị jekwu ndị ikwu nne gị gwa fa na agwụ na-enye gị nsogbu na agwụ na-edistọbụ gị ka ị mara ihe ndị ikwu nne gị ga-agwa gị ọ bụ na a bịa na be nna gị ma ọ na be di gị na o nwerọ na dibịa anọrọ ya dibịa ga-anọkwu ya mana ọ ga-abụ ndị dibịa iru abụọ ọ ndị dibịa na-eje ụka agọ mmụọ dibịa gọba ọjị gọsịa ọ sị in jesus name okpe n'afa jizọs ndị omenenu ndị ofu ọkpa dị n'ịgọ mmụọ ofu ọkpa dị na dị na dị na dị na ị- ị- ị- ije ụka dibịa ga-anọ bụ na a mana ọ ndị dibịa iru abụọ nwere ọzọ ekwetara nwere ọzọ chọọ ka ya bụ na ọ na-eme dibịa ije na be dibịa ịfụ baịbụl ije na be dibịa baịbụl adị be dibịa ọfọ adị be dibịa ọ gwarụsị gị ịchọ ịchọ ịchọ ka eso ya n'ụzọ ụka ofu ebe ka ị ya-akwụ ị ma-agba ịbụọ ị ya-akwụ ofu ebe ị ma-agba ịbụọ ọ sị saalụ gị baịbụl a sị gị anyị dị n'igbo anyị dị n'oyibo anyị asa baịbụl anyị esi na baịbụl gbaa afa ka ọ bụ ka anyị saalụ gị ọ bụ ka anyị agba afa anyị esi n'afa gbaalụ gị dibịa kpechaa ekpere ọ sị gị n'afa jizọs onye onye ọ na-aghọli onwe onye iru abụọ dibịa ya-anọ bụ na anwa mana ndị dibịa iru abụọ nwere obodo na-enwerọ dibịa mana ya bụ ndị dibịa fa na-eme dibịa ha nọ n'ime chọọchị ọ dị ntu a agwụ nyekarịa gị nsogbu jebe n'ikwu nne gị ka ị mara ihe ndị ikwu nne gị ga-agwa gị na ntu ị ga-esi wee soro agwụ gị ka ọ dịrị gị mma ka ihe ọma meelụ gị ka ọnọdụ gị gbanwee ka ị nwee ọṅụ imeri ọ ga na-achịgha gị arụ yes amarachi sị m can someone have one or two agwụ like agwụ be nna na agwụ be ikwu nne ife m na-advice onye ọbụla na-eme agwụ bụ ife ị ga-emebe ezumezu agwụ agwụ ikwu nna agwụ ikwu nna nke eji alụọ nke iche agbachighata azụ abịa lụọ nke iche ị ga-alụkọta agwụ gị agwụ ikwu nne agwụ ikwu nna ọ ya bụ ezumezu agwụ alụkọta agwụ gị ọnụ butuolu gị ezumezu agwụ gị ọ ya bụ ezumezu agwụ ezumezu agwụ connectịrị ma ebe ma ikwu nne gị o ma be nna gị o ma ka i ji bịa ụwa ọ connectịrị ya together ọ ya bụ agwụ zuru ezu ọ ya bụ ihe a na-akpọ ezumezu agwụ abịazie na agwụ gị e wee marazie aka agwụ jiri daa gị ịma ma agwụ gị ọ bụ nke mgbọrọgwụ na mkpa ahịfịa agwụ gị ọ bụ agwụ afa ọ bụ agwụ afa ịbụ dibịa afa ịbụ nke mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ịbụ dibịa nka na ụzụ nke ọbụla bụ na nke ọbụla esi na ya wee kpọọ gị ọlụ ikwudosi ike na ya mmụọ ga-ebuni gị enu ị chọpụta ebe esi kpọọ gị kwụrụ na ya emena ka ị dị ka onye a agwụ mụ na gị ama-abụ ofu nke ahụ eji kpọọ gị ka ị ga-anọ na ya efia ndị mmụọ agọzie akara aka gị ịghọtago so ọ ya bụ ezumezu agwụ ma agwụ mmiri o a ga-adọtụkọta agwụ gị ọnụ agwụ ga-ehikwa agwụ ga-ehiri zuo ezu ma agwụ si be nna gị ma agwụ mmiri gị ma ihe niile ọ ga-adị na agwụ gị anwa o wee dịrị gị mma honors Emodi daalụ daalụ rinne ya gazie ana m achọ ịchịkọta live video ma kwa ya emela two hours one hour plus really hey anyị egbuona oge ọ nchịkọta ka anyị na-emezi ee eh? ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ i nweta live m share ya share ya to your friends invite your friends on my page eze nwanyị ọma mmili page you will be getting more live and more videos once you are sharing ị ga na-afụ more videos and more my live videos ị na-akụziri gị ihe dị n'ọdịnala to the best of my knowledge agwa m gị na ọdịnala bụ ama ama amasị amasị onye ọbụla sị gị na ọ na isi ka ọdịnala ụlọ ụlọ gbaba ọsọ ị na-agba ka ụkwụ gị na-akụ gị n'azụ isi o nwero onye masị ife dị n'ọdịnala o nwero onye masị ihe a na nya bụ ọdịnala ọ dịrị ya n'isi i will teach you to the best of my knowledge cheta na ọ bụ eze nwaanyị ọma mmiri ochendo ọ ka bụ na Ọkịja Ihiala local government ka i si anụ onu m ọ dị na Anambra state otu akara ekwentị ka m nwee 08186113606 ya bịa malụ gị mma tata bụ afịa orie ọmaka malụ gị tata ọfọ m na-agọ n'isi gị taa bụ ọfọ mmepe ụzọ ọfọ nnwere onwe agamụ n'iru ife akụ akụ ihe enwe enwe ogologo ndụ arụ isi ike udo na ọganiru ihe ọbụla i tinyere aka ga-agaziri gị ihe ọbụla i chere n'obi ị ga-eme ya n'aka onye sị na ị ma ndị mma onye afụ bụ onye na-ama ndị mma onye sị na ị ma nga n'iru ezumezu mmụọ so gị buoro gị agha ife buoro gị agha nzuzo ọ ga-adịkwa n'oge ọzọ ka ọ dịkwa ka emesịanụ ọ bụrụ na m asanwuro ajụjụ gị ị nwere ike ịchatị m on WhatsApp aga m erespọndụ gị to the best of my knowledge ya gazie daarụ rinne ka emesịa